simukuziziwa mukuyenera kuti muziziziwa muzikhala wosekuka maso muzikhala wokumva china chilichonse chobisikacho ndipo chimene chichi- chimachokera kwa ine ngati purezidenti wanu wa anthu osauka ine sindimayang'ana nkhope ine sindimanyengerera wina aliyense ine ndimangophwasula kuphwasula ompweteka chizimpweteka ndipo osampweteka chisamampweteka azimva kukoma ziko kapena nyengo imene anthu ambiri alephera zisankho ma bp yashuta ndinkakuwuzanitu paja kuti koma ndalama izi mukuziseweresazi izi mukumapangira misonkhano anthu akamabwera nkumaona ngati ndi anu muzazilira siku lina lerotu ndi anthu ambiri kupatula ma president wa- aphwasukawa anthu ambiri amene anayimiriraso u mp aphwasuka ena olankhula kwambiri kumaona kuti "Ah, kodi chipanichi ndi chawo kapena ndi cha abambo wawo mu salimamu eh, zobwirabwirazi zitabwiridwa zambiri kuti kamene amene amabwira asoichamba ndiye walepheratu ndi independent kumeneko osamalankhulisa kwambiri ili ndi ziko ena ndi awa akuchikwawa mm, mayi wina wakuchikwawa ukuku wakatenga waka, waka, wakachosa transformer ati chifukwa sanasankhidwe koma akuluakulu panopa nde ayi akatapira avutatu anthu ali muzingongole zoopsa kusamba mankhwala munasambatu koma sizinaphule kanthu osamamuseweresa munthu ndiye munthu ulephere uli ndi ngongole za katapira ulephere utakhwima ulephere utagula transifoma ulephereso koma uli wolankhulira mneneri wa chipani komano utalankhula mochuluka kwambiri umangoziwa kuti imeneyi ndi tsunami osamamuseweresa uja amachedwa peter mutharika komanso osamamuseweresa munthu wakumuzi munthu wakumuzi akafuna kukwiya siku lache ndi limodzi lero ndialirira kwambiri maziphunzisi amene angolembedwa ntchito kumene amene tsopano mwezi uno ndi wachiwiri koma masalale alibe mpakana lero. Chikhalirenicho anasainira ma GP1 forms kale kale koma chifukwa ku Ministry of Education kuli katangale kwambiri komanso mma district councils muli katangale kwambiri. Komanso tiyenda ndiku- ndikulilireni kapena ndialirire kapena ndichite expose mchitidwe wonyasa kwambiri umene ukuchitika m'maprizoni ambiri pamene akugwiritsidwa ntchito akaidi molakwika izinso tiziulula lero mlero tiulula zinthu zokuti aMalawi mukagizi- mukazimva mudabwa kwambiri kodi zimenezi zikuchitika momuno m'Malawi Komanso ndisanafike kumeneko ndikufuna ndialirire awa kapena ndialangize a chipani cha dpp kunena kuti pamene muti mulowe m'bomamu ili lamulo la 7, 7 days kumadikirira 7 days kuti president alumbiritsidwe ndi lamulo lokomera kwambiri maiko akunja olemera maiko amene anthu ake amasatira malamulo Mayiko amene anthu ake amalowa kukayamba ndale osakhala kuti akabe ndalama koma akathandize anthu awo. Lamulo la 7 days kudikirira kuno ku Malawi ndilosagwira chifukwa kafukufuku amene ndampanga ine zinthu zambiri zikuwonongedwa Anthu akuthawisa magalimoto, anthu akuba ndalama kumapitisa kunja chifukwa akudziwa kuti iwowo ali pa mpando ndipo palibe amene angawafu- angawafuse kapena angawagwire kapena angawauze chochita. Izi ndi izi mwaziona za, za ena akweza nazo mafuta Kuteroko imeneyi ndi part of propaganda. Mafuta amene akwezedwawa ndi cholinga chokuti anthu ade kumtima ndi ulamuliro umene wa dpp. Koma izizi ndi ofunika kuti inu a dpp mukalowa m'bomamu pamene mulumbirisidwepa malamulo ena ndi ofunika mukapita ku parliament akasinthidwe chifukwa lamulo la 7 days kuno ku Malawi ndi losagwira. Ziku lake siili, ziku la manjanjawidi, anthu okuba kwambiri. Chimene amaziwa iwo ndi kuba basi, katangale. Koma ndi anthu kuli kulemeratu. Kuli kulemera anthu alemera. Ndiofunika mupange kafukufuku osangoseka NEEF yokha iyayi. Museke ndithu ma department a boma, ma ministries ambiri muwaseke chifukwa kumeneko anthu akuba kwambiri. Muona ma, ma offices ambiri aotchedwa moto kuotchedwa moto kuja akuotchedwa moto chifukwa choti apasidwa mpata wa seve- seven days afuna abise zinsisi zwa- zi- zimene iwowa akhala akuchita lero ndialirira kwambiri maziphunzisi amene angolembedwa ntchito kumene kuchokera ku Nsanje pakana ku Chitipa maziphunzisi ambiri akulira amene makamaka apita kukagwira ntchito malo okuti si kwawo tikunena panopa ma salaries sanalowe ukawafunsa ma HR wo mwachisanzo ku Blantyre urban kumeneko maziphunzisi ake akuzunzika koopsa HR wakumeneko ku, ku, kujeni ku uh, Blantyre office ministry of education kuwafunsa aku, aku education aku blantyre office a hr akungokalipa kumawuza kuti amene atatenge nkhani imeneyi kuyipititsa ku media kapena kwa ntanyiwa kapena kwa bakiri muluzi kapena kwa laiton mangochi kapena kwa boni kalindo tikakufufuzani tiku tikuchosani ntchito kapena tikupasani discipline anthu anasaina ma gp 1 forms kalekale koma ukayifufuza upeza kuti anthu a- aku, aku, aku undunako kapena akuma za, za maphunzirowo akupanga dala osachitira process anthu ma salaries awo ndi cholinga kuti azinama kuti a mwezi umene ujawo sizinayende koma ndalamazo zitatuluka cholinga akufuna azigawane izi zikuchitika ma district osiyanasiyana ku blantyre ku mwanza ku mulanje ku chikwawa ku balaka ku machinga anthu akuzunzika koopsa maziphunzitsi amene ango- angolembedwa ntchito kumene kuchokera ipite 13 kuzafika ipite 17 anthu amene ajawo ambiri ajawo akukhala malo movutika kwambiri oti ntchito akungogwirira umodzimmene munthu okuti ali pa renti chaku- chakudya alibe ndalama yolipira rentiyo alibe akuyeneranso apeze transport yopitira ku ntchito koma mabwana aku hr aku human resource ku blantyre office ku education akupanga zinkhanza kwambiri not only blantyre koma madera osiyanasiyana anthu ali pa network yofuna kuba ndalama mu 7 days imeneyo pamene akuona kuti boma lili kusintha akufuna abere maziphunzisi poona kuti amenewa popeza angoyamba kumene ntchito sangakhale ndi ukali olo kumafusafusa kuti kodi ndalama zathu zili pati pomwe madera ena alandira kumene kuli anthu achilungamo alandira maziphunzisi koma mukapita ku dowa even aja analembedwa ntchito za umoyo ajawo ku ministry of health kumene kunso nawo asana sakulandira ma salaries awo akukuonera kuti tikuchita process iye ayi tikudikira ku ministry iye ayi tikudikira ku capital hill koma zinthuzo zili zonama chifukwa process ya kuchita process ndalama masiku ano malinga ndi decentralization ikumachitika pa dc konko ikumachitira ku council kwanu konko koma chifukwa cha mchitidwe wachi wakatangale ndi umene ukusausisa maziphunzisi mchitidwe wina olakwika kwambiri umene ndikufuna ndiuchite expose mmawa uno ndikagwiritsidwe ntchito ka akaidi molakwika Akaidi ambiri akuzunzika kwambiri mundendemu chifukwa cha anthu amene sakuziwa ntchito yawo, anthu amene apita kumene kujako malo mokuti akagwire ntchito yokuti akaidi aja aseve, asinthe khalidwe lawo, akuwagwiritsa ntchito akaidi aja molakwika. Zafikatu akaidi kumakawomba njwera. akaidi kumaotcha njwera akaidi kumakagwira ntchito mnyumba mwa anthu akaidi pakana kuma, kumapanga zibwenzi kumaziwa kuti mkaidi wakuti wakuti watuluka wakagona kwa chibwenzi chake zimenezi zikuchitika pa kasungu prison mabwana aku prison ya ku kasungu akugwira ntchito zawo molakwika kwambiri Ukawafunsa akunena kuti ati iwo ndi a Chakwera ndipo palibe amene angawauze zochita. Akaidi a ku Kasungu afika pootcha mauvuni. Eh, ati kumakapanga kuwapanga anthu hayala kumakaotcha mauvuni. Ena kumatuluka kumakamanga nyumba. Ena kumatuluka kumakagwira ntchito za m'manyumba koma mabwanawo ndikumalandira ndalama ndikumadziwa kuti mkaidi wakuti wakuti wakagona kunja pakana kumakakugona kwa akazi iyi ni nkhani yolakwika kwambiri ndipo imene iyi tsiku lina izabweretsa ngozi yoopsa chifukwa akaidi amene atazathawewo ena mwa iwowo ndi zigawenga zimene zinaphapo anthu koma mabwana apa kasungu prison akupanga zinthu zolakwika kwambiri tikunena kuti ku kasungu prison kumene ngakhale madzi kulibeko koditu zinthu zitu sizikuyendatu muno m'malawi nkhani imene iyi ya kukasungu sikuti ndi kukasungu kokha iya zimenezi zikuchitika maprizoni ambiri amene akuzunza akaidi amene akupanga nkhanza akaidi zakudya zake ndi zochepa mwinanso nthawi zina osadya so nafuna amalawi kuti mudziwe kunena kuti kukasungu kukuchitika mchitidwe woyipa kwambiri pamene akaidi akumapasidwa sopano freedom yotuluka kunja ndikukagona konko ndikukagona kwa zibwenzi ndikumakaotcha mauvuni kumakapanga nkhani ujeni maganyu okalima m'minda mwa anthu ndalamazo ndikumagawana akuluakulu apakasungu prison nkhani ina imene ndikufuna kudandaula mamawa uno ndikufuna ndiwadandaulire anthu akumulanje komanso ku Zomba. Makamaka nkhani ya madzi takhala tikumanena mbuyomu kunena kuti abale tizisamalira za chilengedwe. Lero mukapita ku Mulanje, mukapita ku Chisitu kwa Chinakanaka, pa Mulanje pa boma madzi kulibe. So kairo a Blantyre Water Board anakatenga madzi pamwamba pa Dziwe la Nkhalamba oti madzi amene akubwera amene akuti azim- azithandiza anthu aku Mulanje pa boma mu Chisitumu mwa Chinakanaka mwa Mkando madzi amenewo sakubwera makamaka awa amene amathandizidwa madzi awuwa izi zizapangisa anthu kuti azidwala matenda osiyanasiyana anthu azivutika kumakazuka pakati pa usiku kumakasaka madzi muzisime Izi tinanenapo mbuyomu koma tinkatengedwa ngati ine wamisala, ine wachamba koma ndidanena ndithu kunena kuti ku Mulanjeku kwabwera mzungu wina wa Mulanje Conservation Trust amene anka amanama kunena kuti akuteteza phiri limeneliri koma mulione phiri la Mulanje lawonongekeratu kuwonongeka monga mmenenso lawonongekera phiri la Zomba. Tikunena pano ku Southern Region Water Board ku Zomba kuli ma deal amene akuchitika ma officials a, a, ochokera ku uh, Southern Region Water Board ya Zomba akumapanga connect madzi mwachinyengo ndikumalandira ndalama kuchokera kwa anthu mupite umu mwa Chikandamu mupite mu 3 miles mupite mu Chinamwali Mufufuze mu Zomba City muona kuti anthu ambiri sakumakalipira madzi chifukwa ma officials akumeneko ku Southern Region Water Board ko akumapanga ma deal ndi mabwana ndikumakachita connect madzi mwa anthu a mwachinyengo iwo aja mwezi ukatha ndikumalandira ndalama. Izi tikunena kuti ku Zomba kumene kukuchitika ma deal koopsanso kwa a DC makamaka ku, ku city council kumene akufuna kuti anthu onse amene amanga nyumba zawo ndipo akupangisamo lendi ana a sukulu ati rumu ina iliyonse azilipira msonkho wa 15000 ngati nyumbayo ili ndi nyum- ma- marumu 7 ndiye kuti rumu ina iliyonse asalipirenso city rate iyayi Aku- akuyenera kuti azilipira nyu- ujeni rumuyo 15000 katangale woopsa kupita anthu ma landlord kukakambirana nawo aku aku city ko akumanena kuti ate ndiye mufuna muzilipira zi- ndalama zingati ah ndiye tikuik- tikuikani pa 10000 can management work like that mungoziwa kunena kuti iye ingati akukwanisa kuchosera yekha ndalama ndalama popanda ujeni meeting ndi azinzache muziwe kuti ndalamazo ndi za iyeyo akufuna azizidya ndalamazo and i- is, it, is not, it is not true kuti munthu ukamange nyumba yako nde uzilipira rumu ina iliyonse 15000 ah, koma ayi kunoko anthu afasako kwambiri So pakufunikira kunena kuti ma authorities makamaka inu a dpp pamene mukulowa m'bomamu mukuyenera muyang'aneyang'ane mchitidwe wa katangale umene ukuchitika ah, malo osiyanasiyana komanso zopherana maufulu komanso muone nkhanza zimene akulandira anthu osiyanasiyana ma ministries osiyanasiyana komanso kuwunikira lamulo limeneli la 7 days chifukwa Mapeto ake anthu aba ndalama, zinthu za dziko lino ziwonongeka kwambiri, kuli a lot of sabotage. Ndi chifukwa chake muzaaone olo a police amene aapanga ma transfer. Kale lija nthawi ya dpp a police amene ank, an, ankagwira nthawi imene ija ntchito anatumizidwa mm, a, kumuzi kwenikweni kumuzi. Lero anthu aja amene a, a, a, amene ali awowa aapanga ma transfer inde koma angowatumiza mu lilongwe momo mukuyenera musamale kwambiri muyang'ane diso lanu patali kwambiri muona kuti kuli sabotage chifukwa apolisi anayenera apite kutali koma atenga awo ndikuwasiya mu lilongwe anthutu azunzika mu zina la dpp apolisi ena apolisi ena azunzika mu zina la boni kalindo apolisi ena azunzika mu zina la bakili muluzi apolisi ena azunzika mu zina la ntanyiwa apolisi azunzika chifukwa mwina choyimbirana ndi laitoni mangochi lero anthu amasuka kuopsa kumatha kumayimbirana mafoni even ma, ma burundi amasuka ma burundi maluwandizi ankazunzika anthu kumai- kuma- kuma- kumachita kuopa kumayimbirana ma whatsapp kudzichita force kupeza ndalama kuti apeze foni ya whatsapp chifukwa choopa boma limene lili limene anyamata ake azikwanje oopsa aja ambiri aja athawira ena ku botswana ena ku zambia bon kalindo the dc Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village TA Mabuka, box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa.